bɛ aw bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna farajɛla bɛɛ an bɛ tv jabarani ka dirɛti la aw ye ka na baroni dɔ kɛ aw ye maa tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn fɛn bɛɛ tɛ f'i ye i tɛ se ka bɔ fɛn bɛɛ kalama nka an bɛna maana min min bɔ aw ye denba juguya maana aa ne malimu bɛna n da don o la aw ye bi dɔɔnin ni a bɔra maa min sɔn kan i b'a dɔn k'a fɔ nafa tɛ juguya la ka d'a kan kabi ala ka diɲɛ da maa ma juguya kɛ k'a laban ɲɛna i bolo juguya kɔ ye nimisa ye n bɛna cɛ dɔ ka maana bɔ cɛ nin a n'a furumusow bɛɛ ka jugu ɲumankɛlaw tɛ han u ka ɲuman bɛ mun kan u den u b'o de fɛ u tɛ waliden fɛ an ka sosiyete in na bi n'i y'a lajɛ i bɛ taa du dɔw kɔnɔ n'i yɛrɛ donna i b'a dɔn nin ye dutigi den ye nin ye kalifa ye hali ni fɛn ma f'i ye u wele cogo tɛ kelen ye du dɔw kɔnɔ u sigi cogo tɛ kelen ye du dɔw kɔnɔ hali u kɔrɔfɔ cogo tɛ kelen ye ne bɛna denfa jugu ni denba jugu dɔ ka baroni kɛ o b'a fɔ ko fasago binana tun ye dugu de ye n bɛ ka min fɔ aw ye tan ko nin kɛra binana kɔnɔ o binana fasago tun bɛ yen a muso tɔgɔ ye jangi a muso min n'a tɔgɔ ye jangi u ye den sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ fasago bolo wari tɛ ban a kafalen don a yadalen don nka fatɔkɛ dɔ tun bɛ yen fatɔkɛ in bɛ den suɲɛ de kɛ den ka d'a ye don dɔ fasago a ye den kelen de sɔrɔ a ye den kelen min sɔrɔ den diyara a ye kojugu nka a ka jugu walidenw ma dɛ a bɛ walidenw fa nɛni a b'u ba nɛni a b'u lakari a b'a fɔ maaw denw ma aw ye fantandenw ye kalifa min maa d'u ma o bɛ nimisa bɛɛ sirann'u ɲɛ n'i ko denmisɛnnin min ma ko taa fasago ka so o bɛ siran ka d'a kan denbajugu o tun bɛ yen ani denfajugu u tɛ waliden fɛ fatɔkɛ nana ka na den sɔrɔ tulonkɛ la a ye den in ta n'a bolila fatɔkɛ ye dugu saba boli den kun ka d'a ye fatɔkɛ a taara fo dugu sabanan na u b'a fɔ o dugu nin ma ko juba a taara muso dɔ sɔrɔ muso nin sigilen b'a ka tigaforo la a nana den d'a ma muso in tɔgɔ ye ko banana fatɔ ye den d'a ma ko n nana den d'i ma a bolila ka taa fatɔ don a tɛ foyi kalama fasago ni jango ye den nin ɲini fa kɛra komi a ka du la bɛɛ b'u ka juguya dɔn u ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na ka jamana fan bɛɛ ɲini den nin ma ye nin fasago nin yan'a ka limaniya a ko ko ale yɛrɛ tɛ waliden fɛ tugun ni balima min y'i den d'a ma i ka fantandenya a b'o f'i ye n'a ye baarakɛden ta baara la ni kalo sara kuma sera a b'a f'i ye e bɛ so min kɔnɔ o ɲɔgɔn t'i fa bara i ye dumuni min kɛ e bɛ se k'o k'i fa bara n'i ma kunnadiya a b'a fɔ ale ka juru b'i la a tɛgɛ ka gɛlɛn a muso ka jugu ka tɛmɛ o kan o tun bɛ walidenw tulukalan bɔn maaw denw kan a muso jangi a balimamuso den tun b'a bolo a ye barama n'a jikalan bɔ tasuma kan k'a kɛ k'a bugɔ o tun tɛ hinɛ fiyewu denba jugu aa ninnu ka denba juguya diɲɛ bɛɛ y'a dɔn maaw nana kangari da u ye k'u ka sabali ka d'a kan ko n'i ye diɲɛ ko o ko kɛ a bɛ segin i ma nka nin denw ma da nin na hakɛ dun ye bere kɛnɛ de ye don dɔ a bɛ na o hali si si hakɛ ye kɔrɔ ye e m'a ye ni kɔrɔ sera farikolo bɛ ɲugu wa a bɛ bɔ a cogo la o don tile ma banana ale fana ye fatɔ nana den min d'a ma a bɛ dugu min na a n'o kɛrɛfɛ dugu a y'a bɛɛ lajɛ a ma den in ka mɔgɔ ye nka den in ni kɔnpilɛni dɔ de sera a ma a ye kɔnpilɛni in mara ani kɔnɔni nɔ ani bololanɛgɛ o bɛ den in tɛgɛ la a ye den in kɛ komi a den a m'a suɲɛ dɛ fatɔ de y'a d'a ma fasago don dɔ la a b'i sigi ka kasi ala nana denko gɛlɛy'a ma a fɔra k'a ti den yɛrɛ sɔrɔ tugun wa muso jangi fana ti wolo tugun balimaw y'u denw d'u ma ko ka denko ɲɛnafin b'u la muso ni ala n'a ka jugu walidenw ma n'a nan'a sɔrɔ i bɛ tobili la k'a fɔ i bɛ ka jɛgɛ de yiran n'a sisira i bolo a bɛ tulu kalan ta a b'a bɔn i yɛrɛ kan n'i ko balimaden min ma ko taa jangi bara o bɛ kasi bɛɛ sirannen u ɲɛ ala n'u ka jugu u ta u tɛ waliden fɛ u tɛ maa ka hɛrɛ fɛ u ka jugu nka u b'u yɛrɛ ta fɛ fasago wulila a taara se karamɔgɔkɛ dɔ ma a ko karamɔgɔ tuma ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ di ne ma ne bɛ n sa cogo la tan wa karamɔgɔkɛ k'e bɛ mun ɲini a ko diɲɛ damu ye fɛn damadɔ ye muso ɲuman o bɛ n bolo wari o bɛ n bolo so ɲuman o bɛ n bolo damu laban den n'o ka d'a bɛɛ ye n m'o sɔrɔ ka d'a kan fatɔ ni n den tunna ne den sara bɛɛ b'a dɔn fatɔ y'a faga de karamɔgɔkɛ ye ala deli kɛ k'a lajɛ a yɛlɛla a ko n'i ko ala ka den d'i ma i bɛ se ka i den nin ye ka sɔrɔ a ma sa n'i hinana walidenw na den bɛ segin i ma ka k'i to juguya la walidenw na ala ta ko ne dun man jugu dɛ ka d'a kan mɔgɔ jugu t'a ka juguya dɔn hali nafigi t'a dɔn k'ale ye nafigi ye o a bɛ k'a fɔ a fɛ jama la karisa bɛ tan de koyi a bɛ yɛlɛ ni maaw yɛlɛla tarawelekɛ t'a dɔn k'ale bɛ nafigiya la ka d'a kan maa kɛwale maa wɛrɛ de b'a kɔlɔsi ka tɛmɛ i yɛrɛ kan e ye ne balimaw den nin a taara di min ma o ye den in tɔgɔ da ko maduwa fo den nin sera san tan ni naani na fasago ka juguya hali ni denmisɛnninw bɛ baro kɛ u b'a fɔ k'a tɛna kɛ fasago n'a muso jangi ka denba juguya ye aa ninnu juguyara walidenw ma a tɔ kɛra dugu kɔnɔ maa tɛ na o bara maa tɛ sɔn o la nka n'u taara waliden min ɲini ka na n'a ye n'o bɛ taa don min i b'a sɔrɔ o farikolo bɛɛ tigɛlen don u bɛ walidenw ɲani u tɛ walidenw ka wari sara u bɛ baarakɛdenw ta u b'olu kunnada i ka fantandenya bɛ f'i ye muso ka jugu cɛ ka jugu denba jugu fili kɔrɔ koyi den min nana maduwa fo a nana se san tan nana k'a ba ma ko n ma a ko ne fana denkɛ sigilen ma ɲi f'i ka taa fɛn ɲini ma i t'i jɔ ne ka taa fɛn dɔ ɲini ka na n ka taa diɲɛ kɔnɔ n ka taa baara kɛ a k'o tɛ baasi ye n'i b'a fɛ ka baarakɛnin kɛ nafolotigi dugu min b'an ka jamana yɛrɛ kan o ye binana de ye taa binana jamana kan maduwa duwawuden kun don nin waritigi juguba in den duwawuden kun don ka d'a kan a b'a yɛrɛ bonya a tɛ sonyɛni kɛ silamɛ don a n'a ka denmisɛnninya a ko ka di bɛɛ ye a k'a ba ma ko f'a fana ka taa dencɛya kɛ n'o ye fɛn ɲini ye a taara dugu kɔnɔ aa ala nana a bɛn su jumɛn ma su kora a tora ka yɔrɔw lajɛ ka yɔrɔw lajɛ a nana ka n'i da a facɛ ka da la fa sago ka da la a wolola du min kɔnɔ fo ka sunɔgɔ kɛnɛ cira fa sago kɛtɔ ka da yɛlɛ a ko nin ye fatɔden jumɛn dalen ye ne ka da la yan fantanden a y'a sɔrɔ kamalennin dɔ bɛ dalen da la a k'e tɔgɔ ye di a ko ne tɔgɔ ye maduwa a k'e bɛ mun na yan a ko ne bɔra an ka dugu la juba ne nana baara ɲini na a ko baara ɲini a k'e fantanden e nana mun baara ɲini yan a k'e bɛ se ka mun baara kɛ a ko n bɛ se ka yɔrɔ jɔsi n bɛ fini ko n bɛ fini pase n bɛ se baara caman na aa a ko ɛɛ a ko ɛɛ jangi na yan ɛɛ fantanden dɔ jɔlen filɛ da la yan k'a bɛ baara ɲini na jangi yɛrɛ muso juguba in bɔra ka na a ko don kɛ don n'a ye ɔhɔn a k'e bɔra min a ko ne bɔra juba n nana baara ɲini na a ko bɔn n bɛ fɛ ka baara kɛ kalo la n'aw bɛ se ka n sara baara o baara b'aw bolo n bɛ se k'a kɛ den ko ten u yɛrɛ den de fili kɔrɔ u t'a dɔn a k'o tɛ baasi ye muso k'o tɛ baasi ye baara bɛɛ bɛ anw bolo yan hali tobili n b'i dege a la a ko n bɛ se k'a kɛ a ko an b'i sara kalo o kalo darisi waa saba cɛnin nisɔndiyara a ye kalo kelen baara kɛ kuma dɔw la u b'a dalen sɔrɔ ka ji de bɔn a kan ko wuli muso yɛrɛ dimi kojugu a kɔrɔ a b'a bolo kɛ k'a wala a tulo kɔrɔ u b'a lawuli cinq heures du matin a bɛ du furan a b'u ka daraka tobi kuma dɔ la cɛ bɛ n'i da ko na n digi a bɛ cɛ digi fo ka sunɔgɔ cɛ kan a bɛ k'a digi u tɛ hinɛ a la ni te vɛri cira a bolo u b'a fɔ an b'a bɔ i ka sara la ni fini tigɛra a bolo a bɛ bɔ i ka sara la don dɔ kɛra a la dumuni sigilen don jakuma de nana don so kɔnɔ a bolitɔ a ye dumuni in bɔn aa cɛ ye a laminɛ o don a mɔnɛ kojugu a ko nin ye e nɔ ye maduwa a ye maduwa bugɔ ni gɛɲɛ ye bɛpi maduwa bɛ kule fo k'a kulekan ban a k'e fantanden nin dumuni min filɛ nin ye nin wari ka ca ni i faso wari bɛɛ ye nin ka ca ni i ka sara ye o tɛmɛnen a ko ko ale bɛ taa o ko i tɛ taa fɔlɔ dɛ f'i y'an ka balo min tiɲɛ i ye tiɲɛni min kɛ k'o baara k'an ye o bɛ ka nin k'u yɛrɛ woloden na kuma dɔw la ni fa sago yɛrɛ y'i sigi a bɛ kasi he ala denko mɔnɛ ka bon sa ni ala tun ye den ɲuman di ne ma yanni ne ka sa ka di wariba in to ɛ ala n b'a kɛ cogo di a tora a b'o fɔ a yɛrɛ ye nin fa sago di a denkɛ b'a bolo ala ye den in d'a ma a ma se k'a dɔn don dɔ muso k'a ma a ko madu a ko naamu a ko na yan a nana a ko n ka fini pase a bɛ k'o ka fini pase fɛrɛden kalama yɛlɛnna tafe kan k'o ta dɔɔni ala muso dimi kojugu ye fɛrɛden kalama ta a y'a da mɛlɛkɛnin na mɛlɛkɛnin kulera fo k'i bin fo k'a sogobu ta a k'e fantanden nin fini in wari ka ca n'i fa n'i ba ka wari e sara wari bɛ ne ka fini sɔrɔ wa aa o juguyara cɛnin ma a dama tɛmɛna fo kalo fila saba cɛnin ko sisan ko ne kɔni bɛ taa ne sɛgɛnna a ye n ka sara di yan u ko cɛnin ma ko ni fa tɛ e la e sira nin so ɲumanba in min kɔnɔ nin so bɛ e faso la wa e bɛ dumuni min dun a pilan kelen wari o ka ca n'aw ka kalo dumuni ye dɛrɛmɛ tɛ anw kun ka d'i ma ala nin denba juguw don u ko cɛnin ma n'i ko an k'i sara kalo fila baara an b'o d'i ma i bɛ taa